ndiye kumalawi kosotu ndiye ino lezi ili kuyeza lotion ili mafuta odzula aja kuyeza kuyeza kuyeza kuti ati oyeza glycerin ali kuyeneka kuyeza so mafuta odzola aja ngati mene alili donich eh kuyeza ano ati tikufuna doniyo koma oyeza mchubu ase mchubu ngati mmene amakhalira mafuta mbiki guys. Doni oyeza. Guys. Hey, guys, ay ay ay.
dpp ikafuna kuyankhula za mgwirizano isayankhule pa social media zonyozitsa chipani cha udf chipani cha udf ulendo uno chiyima chokha inu a dpp imani nokha kaya muphatikizana ndi ndani ndi ndani koma chipani cha eh, udf tikufuna tiyime pa ife tokha tipange build chipani chimene inu mwakhala mukuchisakasaka kuchidula mizu yake kuti chithe nde ife ulendo uno tikufuna kudzutsa chipanicho tiima pa ife tokha zimenezo nzimene tagwirizana achinyamata pa galaundi eyetu zimenezo tagwirizana ndithu ngati kuti akhale migwirizano ndiye tigwirizana ndi enawo koma dpp ndiye sitikukufunani chifukwa inu ndi amene mwadula mizu ya udf kuti dzioneka kuti udf ija nkumayilengeza kuti yatha chimene udf yothaithayo ndiye mukhozanso kufunanso bwanji kuti iyo ikhalenso pa mgwirizano ndi inu funani zipani zina ife pamenepo tikhoza kulolera kukapanga mgwirizano ndi ena koma inu a- aujeni a dpp Ife tatopa nanu, tidakuyesani ndi anthu osayamika. Zimenezo nzimene timafuna tiyankhulane nanu. Kwa amene akufuna kuyankha, yankhani, ifenso tidzakhala tikufunanso kukuyankhani nkupitiliza kuti a tidziunikirana nanu Amalawi. Bodza ndoipa. Udf nchipani chamwino, chamtendere komanso

Nayonso mcp pangani chilungamo pofuna kutsegula makatani anthu aone zimene zili mu chi smartimatic kuti mabvuto awo asadzabwere koma mukangovundikira chi smartimatic-cho mudzayatsanso nanunso nkhondo mdziko muno. Ife zimene mmapanga kumakhapana ndi zikwanje zimatibvetsa chisoni kuti si demokalase imene adatiphunzitsa Atcheya imeneyi. Atcheya adatiphunzitsa demokalase ya mtendere. Izi zimveke bwino kwambiri. Ndithu zikuchita kudziwikiratu kwathunthu kuti inu ndi omenyera ufulu wa chipani cha dpp. Tikunena izi chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti, example. Palibepo ndi mmodzi wa inu akumabwera ndikumayankhula zabwino zimene zidachitika mmbuyomo ngakhale kuti zabwino zimene inu mukumayankhula basi kungoyambira pa DPP zimenezo nzimene zikutipangitsa ife kuti aa akuluakulu koma zoti munthu wabwino ndithu nzeru zake zili bwinobwino mmene alili a Comrade Ntanyiwa mmene alili a Bakili Muluzi TV mmene mulili inuyo a Bon Kalindo munthu ungayankhule ubwino wa dziko la Malawi posayitchula UDF ine pokuti ndanena kale kuti ndidali ndili ndi kanyamata ndithu Uh, ndingokumbutsa mtundu wa aMalawi kukukumbutsani inu a Bakili Muluzi TV komanso a Comrade Ntanyiwa komanso a Bon Kalindo mwina mwayiwala poti ndinu anthu UDF nthawi imene isanalowe mboma kunali ukapolo okuti ngakhale mwayi oyankhula ngati mmene mukuyankhulira inuyo masiku ano mukunena kuti ma activism kunalibe u-activism umenewo bwezi inu mutathera munjira koma lero mpaka inu mumamuloza chala president pamene president nthawi yoyambirira samalozedwa chala ufulu umenewo unabwera ndi Dr Bakili Muluzi ah, timafuna kuti zimenezo zimveke bwino kwambiri Ufulu woyankhula anaupereka kwa wina aliyense uniform zimene ndikufuna ndiyankhule pano ndikukumbutseni zimene zidayenda uniform Malawi yonse ndipo zimenezo anthu akuzigwiritsira ntchito mpaka lero posayang'ana mtundu posayang'ana chipani posayang'ana chipembedzo. Ufulu woyankhulawu akuyankhula wina aliyense Mmalawi kuphatikizapo inuyo anthu atatu chifukwa ufulu umenewo unabwera ndi Dr Bakili Muluzi. Chifukwa chokuti tikukumbukira tikukumbutseni nthawi imeneyo kunalibe ufulu anthu opanga mabizinesi mmene tikupangira leromu. Atatenga Dr Bakili Muluzi boma analamula kuti anthu apange mabizinesi pamene anthu ayamba kumadziwa kupita ku Dubai kupita kuti kumagula maminibasi magalimoto kumamanga manyumba amalata posafunsidwa kuti ndalama mwayitenga kuti ngati mmene zinalili kuseri kwakeko nthawi ya, ya Dr Banda ndi MCP imeneyo Ndipo kusintha kwina kwa nambala 3 ndi a kubwera kwa zinthu zamakono ngati a television. Anthu poyamba sankaonera television ngati ataonera television mwina chifukwa chonena kuti ndi ya boma koma osati kukhala ndi ma TV m'nyumba mwawo. Zinabwera ndi Dr. Bakili Muluzi. Tikafika pa television tifikenso pa chani? Pa selefoni. Maselefoni amene mumapangira ma audiowa anabwera ndi Dr. Bakili Muluzi nthawi imeneyo even ku uh, Mozambiki ma- ah, maiko ngati otizungulira ambiriwa anali asanafike maselefoni. Ufulu umenewu unabwera ndi Dr. Bakili Muluzi wa uniform okuti munthuyo kaya ndi wa DPP kaya ndi wa UTM akugwiritsa ntchito maselefoniwo. Ufulu umenewo tisamayiwale kuti unabwera ndi Dr. Bakili Muluzi. Tikuyankhula zokhazokhazo zimene zokuti aliyense amagwiritsira ntchito posayang'ana ndale, chipembedzo kapena chani chi a kapena mtundu. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Plus pamenepo musaiwale kuti musaiwale kuti pali ufulu wina umene ulipo umene tagwiritsira ntchito tonse uniform umene anabweretsa ba- dr bakili muluzi ndi wakuti analamula kuti sukulu ikhale ya ulere free primary school imene wina aliyense kaya ndi wa utm wa udf wa dpp wa aford wa mcp takhala tikugwiritsa ntchito tonse kufikira mtsiku la lero izi ndi zinthu zimene zili zokuti olo munthu utasinjirira bwanji sungapereke kwa ena komanso nthawi imeneyo kunali pofuna kupanga za mankhwala mchipatala komanso kumanga zipatala samayima ndi gawo kapena mbali komanso pa free education pomwepo primary education pomwepo panalinso nkhani yonena kuti masukulu anamangidwanso amene anali ma secondary school kapena kuti ma day uh, community day secondary school ambirimbiri kuti anthu aja akhale ndi mpata ophunzira bwino m'mashelter izi timafuna tikukumbutseni chifukwa chonena kuti pafika pokuti mpaka ena nkumanena kuti udf palibe chimene idapanga Ah, ah, akuluakulu kupanga kuposa pamenepo izitu tikunenazi ndi zinthu zonena kuti uh, zonena zikugwirabe ntchito mpaka lero zimene tikuyankhula apapazi akugwiritsira ntchito wina aliyense mpaka lero ku- ku- ku- kuphunziraphunzira sukulu imeneyo lero nkutenga foni nkumanena kuti ha basi UDF palibe chimene idapanga ife tikuona kuti Mayankhulidwe achoncho ndi mayankhulidwe oipa kwambiri osakumbukira. Pomaliza, a, dziko la Malawi chaka chimene chidakakhala ndi nkhondo ndi chaka chimene chili cha 2005. ngati si 2004 2004 to 2005 pamene adamtenga uja wa a bla bla bla bla ndikumuwinitsa Dr Bakili Muluzi chipani cha UDF ndikupanga china chilichonse nkumaliza ndikumusiyiranso ndalama m'boma nanga si nthawi imene boma ndi lomwelo la UDF ndikuti boma pamene anthu amanena kuti ah, ndinazipeza m'boma mulibe ndalama zimatengera kuti boma lija asinthana a opposition atenga boma lija koma likakhala kuti boma ndi lomwelo adasiya mabajeti okuti tipanga izi tipanga izi chifukwa kuti munthuyo anali pa tikiti ya UDF ndipo mastra- mujeni china chilichonse chimene ankachita a Bingu wa Mutharika first term choyendetsera ndalama za boma, chuma cha boma, chinali chonena kuti chuma chija achisiya ndi Dr. Bakili Muluzi ndi chifukwa yake ujeni first term yawo ya Dr. Bingu wa Mutharika siyidawavute pofanizira ndi chani second term imene iwo aja anawina akuti landslide. Okay, tikufuna tinene kuti pa nkhani imeneyi dziko lino lidakayaka moto atalengeza aka aujeni awa amene amatchulidwa kuti a auja a Bingu wa Mutharika kuti atuluka chipani cha UDF koma a Muluzi nthawi imeneyo ndithu chifukwa zimene zidachitika dziko lonse linadziwa anali ndi mphamvu yokuti ife zimenezo sitilola chilichonse chichitike koma chifukwa choganizira chipani cha UDF miyoyo za anthu kunena kuti izizi zikufuna zikuchitikazi tikhoza kuzunzitsa nkhalamba anthu opunduka ana komanso azimayi oyembekezera komanso achinyamata tsogolo lawo liphwasuka podziwa zonena kuti mu nkhondo mumakhala ma struggle osiyanasiyana kuluza miyoyo za anthu kuluza katundu wa anthu kuluza china chilichonse chimene ife tidakakhala nacho dr bakili muluzi ndi chipani cha udf anakambirana basi chabwino tiyeni tikhale kotsutsa koma zimene zija sikuti adapanga mu kungopanga simpo kapena kuphweka kapena kuti ah, kupusa ayi adapanga poganizira amalawi ndi chipani chokhacho chimene chidasonyeza umunthu pokonda dziko lake atapanga chipongwe a bingu wa mutharika timafuna kuti zimenezo mudzizikumbukiranso mkatikati mwa ndondomeko za kuyankhula kwanu tichoke pamenepo tibwere pa nthawi imene ti- kapena chipani chimene tikuchichemerera cha dpp ndi chimenetu chidapanga dzipongwe dzonse tikunena pamenepa pazi komanso sitiyankhulanso lero zip- zipongwe dzina dzokuti anamanga abakili muluzi anamanga onse aku udf chanichani akasimu chilumpha kuwanamizira milandu zimenezozo lero sitikamba koma timangofuna tikambepo kuti muku- mukuona zimene zidachitika pamenepa kunena kuti adaupeza mtima Dr Bakili Muluzi posafuna kuyatsa dziko la Malawi. Ndiye mukumve tsopano speech imene akuyankhula lero amene mukuti adadi amene ali munthu wokalamba kwambiri okuti masiku ake ndithu atsala ochepa pofanizira ndi amene wadyerera. Izi tikunena kuti sikuti tikuwafunira kufa koma tikufuna kuti mwina mwake zimveke bwino. iwo anakunena kuti 2020 2020 munandibera boma komanso munandilanda koma ulendo uno mukapanga zobera mavoti tithana nanu tithana nanu sindikusiyani mwaona zimene zija zikusonyeza kuti amene awazungulira uh, a peter mutharika amene lero akukakamizidwa kuti muime muimebe ndikukhulupirira kunena kuti akufuna kuyatsa dziko lino moto chifukwa nkhani ya mavoti ngati analuza 2020 s- ali m'boma chifukwa chakufuna kwa mulungutu ngati zitatakhalanso chonchonso mwinanso akhozanso kuluzanso pano mwina zikhoza kutheka kapena akhoza kuwina koma asabweretse mtima onena kuti anthu adzisula zida kuti dzakangokhala kuti ndaluza basi sindidzalola ndidzamenyana nanu kukhala adzakhala alibe mtima wachikondi ngati chimene chinkapanga unapanga uh, chipani cha udf komatu apopo chipani cha udf cho chinaberedwa ndithu dziko lonse kuberedwa nkusintha kuyamba chipani cha dpp zimenezo ubwino umenewo timaganiza kuti mukamanena kuti palibe udf chimene idapanga ma gentleman atatu inu aya ine ndikumaona kuti no no no no no no this is too much Udf idapanga zinthu koma mwina mtima uja wonena kuti dpp ili ndi ma propaganda, propaganda yoyamba ndi zimene achita a Boni Kalindo, zimene akufuna kunena kuti adzipereka chithunzithunzi kuti dpp ija basi yapambana kale. Ayi, chisankho sichiyenda choncho. Tiyeni tilowe m'galaundi. Ah, tikalowa m'galaundi zotsatira zimene zingadzakhale pamenepo koma tisaopsezeretu kuti zotsatirazo ngati zidzakomera ife tidzabweretsa nkhondo muno ayi zimenezo ndiyamikire kwambiri ah, munthu sayipa zonse a Boni Kalindotu anabwera dziko lino lapansi kuliuza kunena kuti Ah ine ndiyenda maliseche muno nthawi imene ali phungu wa dpp kumanena kuti ife a dpp tikulephera kupanga control kuphedwa kwa ma alubino haa yayi pamene paja mulungu ngati amafuna kusunga mdalitso kapena kuti zimene wapanga munthu zabwino zimene zija anasunga ndiponso ife tikuchemerera kuti a Bon Kalindo Ndinu munthu wolimbikira pofuna kupanga zinthu zina zabwino zimene lero mukufuna kupotoza ntchito zabwinozo popano pofuna kuimira Malawi I mean kuimira dpp posiya strategy imene munatenga nthawi imene ija imene ija ndiye inali yonena kuti akamati uyu ndi Bon Kalindo zimachita kukoma kuti ayi Munthu uyudi ndi womenyera ufulu. Pamene munkaliuza dziko kuti chipani cha dpp chimapha ma alubino, munayenda ndithu. Ine ndikukumbukira ku City Centre mutavala ka boxer kokha ndi azimayi ndi azibambo kuafunira moyo wabwino alubino. Amene alubino amaphedwa ndi mu under chipani cha dpp. Zimenezo zimveke bwino kwambiri, munthu saipa zonse. Koma pano ngati paipa, tidzudzule, ngati pali pabwino, tiyamikire. Funso n'lakuti, Kodi mwakambirana bwanji nkhani ya alubino kunena kuti pokuti alubino amaphedwa m'boma la dpp inu munali mmodzi amene zimakunyasani? Lero chimene mwakambirana chogwirika mtima tauzeni maalubino kuti kuyambira lero musadandaule nchiyani tikukupemphani mubwere poyera kuti mitingi imene munapanga inu ndi a Mutharika kuti anthu awapatsenso dziko kuti alubino apeze mtendere kapena kuti akhala pa mtendere garanti mutipatse tikachoka pamenepo timafuna tiwayamikirenso uh, olemekezeka a Norman Chisale A Norman Chisale ndi munthu wabwino kwambiri. Ubwino wa Norman Chisale ndi kusabisa zinthu zimene zikhoza kuchitika kapena zimene atadzachite. Aaa tingokumbutsanako zinthu zochepa chabe. A Norman Chisale ananena kuti aah inu ifetu simungatibere ife zimenezo nde sizingatheke. na as long as ine ndili pano simungatibere tsopano norman chisale sanafe apita muthalika kuti mukadzandibera ndidzakuphaphalitsani ndidzakumenyana nanu mwaona a dpp nokhanokha mukutsutsana pamene anthu anamva mawu achisale aja kuti koma izizi ndiye ndizoona zake komanso ndi chilungamo chake chifukwa norman chisale munthu sungambere komanso uh, anayankhulanso mawu ena ogwira mtima onena kuti musayiwale m'mbuyomo munali mphekesera zonena kuti dzikoli akulamulira anomani chisale kumbuyo kwa apita muthalika zija zimachitika ku zimbabwe kumalamulira mkazi kumbuyo kwa mugabe ndiye anomani chisale anabwera poyera nkudzauza mtundu wa amalawi kuti Tiyeni tiavotere adadiwa, akawina anthunu musadandaule inu mudzidzayang'ana ine eh? chimenecho ndi chilungamo pamene pajapa ine ndinanena kuti ah, this guy munthu uyu ndi wachilungamo ndipo kaya ena mudzinyoza dzinyozani koma chilungamo pa ground nde akuyenda nacho kotero kuti timafuna tiyamikire zimenezo kuti ngati titafuna kuti tivotere nomani chisale kuti adzatilamulire Kuseli kwa adad nde tiavotere a peter muthalika kuti president wake adzidzalamula anorman chisale chikwangwani a peter muthalika izi sitikupanga zonena kuti tikudana ndi chipani aa.
Ngati walahili kt tv ndiyankhulepo pang'ono ngati munthu mmodzi mwa iwo amene ndinaonela kilipi yomwe anayankhula norman chisale. Norman Chisale ananena kuti, Achinyamata, ngati ndine munthu mmodzi wachinyamata, a Peter wa Mutharika akangowina, akatenga boma, achinyamata mudzandiyang'ane ine ngati director wa achinyamata. A Peter azidzapanga zinazo koma achinyamata inu mudzandiyang'ane maso ine. ndiye ndikungosusana nawo achikulire amene ankayankhulawo kunena kuti chisale akufuna azatenge dziko lino la malawi kuti azakhale mtsogoleri pamene peter wamuthalika akazangowina ilo ndi boza la mkunkhuniza kumayankhula chilungamo nthawi zina zake ndi bwino kuti bakili muluzi anabweretsa ufulu wa demokrasi wakuyankhula munthu unene mwa ufulu izo ndiye zoonadi zake komanso tikumbukire kuti nthawi imene ijayo ya mcp a Bakili Muluzi awa komanso achina uh, Chakufwa Chihana komanso achina Kamulepo Kalua amayankhula ndithu, amamenyera ufulu wa Malawi ngakhale kunalibe ufulu woyankhula, koma anthu anali ndi njira zawo zimene ankayankhula pozuzula mcp. Ndayankhula chifukwa chani? Mkulu wayankhulapo wa, M- wa udf uyu wayankhula kusonyeza kuti nthawi ya abanda Hastings Kamuzu Banda panalibe kuzuzula boma, ayi anthu ankazuzula boma. ankaliuza boma kuti apa sizikuyenda bwino sizikuyenda bwino mmene akuchitira achakwerawa anthu akuzuzula boma komanso anthu akumawaopseza chimodzimodzi nthawi ya banda zinalipo zimenezo tikapita kuphedwa kwa alobino nthawi ya dpp pena pake zimaonetsatu kuti mcp ndi imene inkachita chipongwe pofuna kuyipiza mbiri ya chipani cha dpp komanso tikaonetsa chipani china chilichonse chili ndi mbiri zoyipa zake Nde ngati munthu omenyera ufulu akuyimira chipani china chake kapena kuonesa action yoti akuyimira chipani china chake, musalimbane naye ndi ufulu wake, munthu ali ndi ufulu osankha chipani kapena gawo lina lililonse limene angamayankhulire. Pamene ndikuyankhula apa sindikutanthauza kuti ndine wa dpp, wa udf, wa Malawi Congress Party, ndimangobwera pa chilungamo kuza poyera and kuwauza mtundu wa Amalawi. Amene amanditsata ineyo akundiziwa bwino lomwe. koma pena pake ngati pakulakwika ngati wayankhula mu audio kungoyitanizana ziko mmene la malawi mmene lililimu sizoona kunena kuti udf iima payo yokha ziko lawonongeka pakadali pano a udf tikukupemphaniso pangani gwirizano ndi zipani zizanu Amalawi akuzuzika muzaphedwa ukapolo U- kubwera mcp ikangoti awinaso kena ndimakunyadirani ndine wa lahiri ktv osaiwala kundipanga follow komanso subscribe pano pa lahiri ktv pamene timakupasirani mapulogalamu apamwamba ndipo opanda kupsatira china chilichonse